ọka ọ dị ọka ọ dị na-ekwukwa okwu ụmụazị igbo be anyị gbakwọrọ bọyị ụmụazị igbo be anyị gbakwọrọ bọyị ife anyị na-ekwu okwu ya bụrụ ụmụazị igbo be anyị na na-agbazi bọyị nke tolite ọ chọba fonu wee mebe yahoo ife anyị na-ekwu okwu ya ka unu mara na bọyị dị mma nwata tote na je gbaa bọyị ka ọ nataba maka na onye fe eze eze ruo ya nke onye ji ego onye agọna ya mana eziokwu onye fe eze na eze je-eru ya okay ofu aka rụta mmanụ na ọ je-ezuba na ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu Ọ ya. ụmụ igbo be anyị ife anyị na-ekwu okwu ya ka unu gbaba bọyị
ikuku ọma odogwu alọ ji dị mma gwanụ anyị onye ị bụ gwa anyị ihe ị bụ gwa anyị onye ị bụ gwa anyị ife ị bụ
okay thank you very much afa m bụ chief ikenna eze onye ji ikuku ọma na alọ wee mara mụ bụ the md of uh, royal point integrated investment limited kee ihe unu na-emekarị kee ihe royal point na-emekarị
Okay, Royal Point bụ one of the biggest furniture company e nwere na Nigeria. Okay. Anyị nọ into anyị nọ into furniture office and the home furniture. Okay.
Onye ọbụla lụchala ụnọ alụcha ụnọ wee kpọọ anyị anyị abịa hazie ya etu e si wee nyefe. Okay. Ọ ihe anyị na-eme. Okay.
Anyị na-ekwu okwu maka ịgba bọyị Igbo apprenticeship system. ndị Harvard nebachara anya na ya sị na ya nwa bụ ọkpọkọpi n'ihe gbasara ime ka mmadụ kwụdosie ike dịka ihe a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ empowerment kwuo na ọ ya nwa bụ the largest incubator of businesses all over the world bụrụkwa ihe zụpụtagolo ọtụtụ millionaire karịsịa n'ọnụọgụ ihe ọbụla bụ institution dị n'ụwa wee na-ajụ ị gbalụ bọyị yes Uh, partly, I'm not saying ọ bụcha boy, but um, one way or the other, or a part of it, the same okay. process. Okay. Um, so asị m kwuo m asị gị na m gbalụ bọị ke ihe i nwekwanụ ikwu maka etu a o si dịzi ka asị na ndị mmadụ ụmụaka anyị karịsịa ada enebazi anya n'ihe gbasara ịgba bọị a
okay na mbụ m ebido by ikene ndị nna nna anyị ha ndị bu ụzọ wee wepụta that eh, ịgba bọị m asị ka chukwu gọzie ha because um, um, that thing bụ one of the thing melụ empowerment help ndị igbo wee bụrụ ihe ha bụ n'ụbọchị kịta Yes. All right.
that uh, ee usoro ịgba bọị bụ a blessing to ụmụ ala Igbo ọ bụ ihe mara ezigbo mma ma ọ bụ onwe ya mana ọ dị m ihe mwute na n'oge ugbu a ụmụaka Igbo enwerọzi onye chọrọ inwe ndidi nsogbu anyị nwere kịta bụ na onye ọbụna chọziri ego ọkụ ọkụ enwerọ onye chọziri inwe ndidi like ọ bụrụ oge izizi ndị nna nna anyị ha people na-enwe ike nwee ndidi nọọ 5 years 6 years cool down wee na-amụ mana kịta ọ dịzi onye ọbụna ọkụ ọkụ m asị na ọ nya bụ the major problem e nwere melụ na ụmụaka igbo enwerọzi onye dị interested ke ndụmọdụ ị na-adụkwanụ ụmụaka ndị be anyị ke ndụmọdụ ị na-adụ maka ka e wee nwee ike fụ na ihe a na ewechatakwalụ ya azụ ọ bụlụgodu na ọ bụghị etu ọ dị na mbụ mana to some extent ee asị m kwuo n'uche aka m m asị na na mbụ ebe ọlụ e kwesị ibido ọlụ bụ from nne na nna the formative stage oge ụmụaka na-ekwu na oge a na-afọmụ ha you understand so ọlụ a ọ bụrọ ihe a ya just bido n'ebe ụmụaka nọ a ya-ebido from the parents you understand anyị bụ ndị Igbo ya-ama etu esi etu anyị esi wee na-agwa ụmụaka anyị mm. na-azụ ha ọfụma zụọ ha ọfụma mm. ka ọ ghara ịdị ha ọsịsọ mm. ịghọta ka a malụ na ịkpata ego abụrọ eh, ịpụta ozugbo tigbuo ụzọ wee pụta itigbute n'ike a na-etuwutekwa n'ike o mana nke etuwute n'ike ọ daa asọcha ụsọ etu ahụ i lee anya ọfụma ị fụ na nke etuwute n'ike na-anakwa n'ike so ọ bụrụ na the parents nwere ike ịna-azụ ụmụ ha ịghọta ka ha nwee ike ịcalm down ịghọta nwee ike ịnọ na boy because kịta most eh, children kịta onwezịrọ onye chọrọ ịnọ na boy onwe onye nwere ike ịbịa na 4 5 years sị na ọ nọ ịmụ ahịa

onye ị jụọla ọ sị gị my mama side bụ igbo mana afa ha na-azakwa bụrụsị afa igbo ụfọdụ pụtazia kwue na afa ha kpọọ afa ha a na-asụziri ha igbo fa na-ele onye ọnụ eh, na ya aghọtaghị onye a na-ekwu kedu ihe ndụmọdụ kee ndụmọdụ ị nwekwa ike inye maka ya kee ihe i che na ya bụ ihe butere ya na ihe a ga-eji wee mee ka ụdị ihe dị etu a kwụsị maka na UNESCO sị na after about in 50 years time na asụsụ Igbo nwere ike ịsapụ maka ya bụ ife ihe i kwuru bụ eziokwu ọ a very big eh, problem ọ nnukwu nsogbu dịrị Igbo kịta na so like etu m si wee kwu na mbụ ịghọta ihe a the main thing bụ nne na nna ka ọ dịrị ụmụaka like anyị nwa nọ na Abuja kịta na ụmụ anyị i make a, a point of duty na n'ụlọ na ọ sọ igbo ka ị ya na-asụrụ ụmụaka then ha eluzie n'ụlọ akwụkwọ ha mụbazie other language ha chọọ ịmụ ma french mụọ english mụọ ha mụba mana anata ha na n'ụlọ ịghọta na ọ igbo mee as a rule you understand that is the way ị ya-esi wee promote that igbo language because ihe i kwuru bụ eziokwu ị na-afụ na igbo language kịta na ana ana 80% of ụmụaka igbo adaa asụnwu igbo onwe onye na-asụnwu igbo onye ọbụla sị gị na afọ ha bi ndị Igbo ka ha bụ they cannot speak hmm. so ọ dị anyị nwa bụ ndị nne na nna aka anyị nwa bụ ndị Igbo hmm. the elders ọ dị anyị nwa aka i make sure that na anyị mere impact that language on our children so that ka the language ghara ịnwụ daalụ rinne daalụ rinne ihe ọzọ m ma ajụkwa gị bụ na ụfọdụ na-asị na ndị Igbo afụghị onwe ha n'anya kee ihe i nwere ike ikwu na nke a i kwelu na nke a
ekwerọkwa m na nke ahụ onye kwuziri na ndị Igbo afụghị onwe ha n'anya ị ma ihe dị n'ihe bụ na onwere oge ịhụnanya onwere oge Igbo niile ya-afụ onwe ha n'anya but I believe that to a greater percentage na Igbo fụrụ onwe ha n'anya because na mbụ nya ka onye Igbo ga-eji wee kpọrọ nwanne ya from village kpọgota ya ebe ọ nọ ya na ya nọrọ ọ kụziela ihe ọ na-eme ọ nọ obere o nye ya ego duo ya ụlọ most of the millionaires and billionaires bụ ndị igbo ị fụ kịta bụ that process and not that love if not for that love ụdị ihe a ama na-eme so mmasị na ndị igbo fụrụ onwe ha n'anya yes ikuku ọma alọ ị na-agba ife ewu na-eli ehe nke ọzọ dịkwa ka nwanne ya ebe akụ ruo ụnọ ebe ị nọ ị nọ na Abuja Ah, mgbe ị naga- ngagharị agagharị m Abuja mgbe gara aga mụ na onye ma Abuja ọfụma na- bụ investor mụ na ya ya agagharị ọ na-egosigasị m investment ma ụlọ ma hotel ma ha niile bụ s- almost 80% or more than 80% bụ sọ Igbo nwee mana ị gbadaa ana Igbo ana Igbo ada- adịrọ like that kee ihe ị na-eche maka akụ lue ụnọ ekwesịrị onye lue ka e, o nwee ndị sị onye nwee ịtọ nya wena ịbụa nwee ndị sị onye nwee ịbụa nya wena ofu dobe ofu here kedu your own suggestion okay ị sị m kwuo n'uche aka m that eh, ihe akụ ruo ụlọ bụ ihe magburu onwe ya ọ ihe magburu onwe ya because ọ na-ewute m na ndị igbo anyị nwa bụ ndị igbo anyị gaa na ugwu maọbụ ebe ọbụla anyị nọ all our investment anyị etinye ebe ahụ mana a bịa n'igbo anyị ama abịazi support igbo promotuo mm. igbo mm. ọ nnukwu ihe nwute so mm. akụ luo ụlọ bụ ihe malụ mma o nwere ihe dịka na na ịkpachalụ nwee nke ihe ewenata ụlọ you understand like ọ bụrụ na ị malụ nke line ị nọ ọ bụrụ na factory ka ị na-alụ i wenata ya ụlọ is a way ịbịa promote ana igbo anyị instead of anyị iwe gaba ebe ahụ ha nwa chọta anyị na ana igbo oh, so obere oge you understand ị fụ na ana igbo everywhere achakelu so all you um, apart from that sef uh, ọ a form of retirement yes.
it's a good form of retirement igbo ọ na-abụ ị na-afụ ndị ya bụ ha nọchaa 70 ha ka na-agbagharị n'ọrụ hmm. obodo uh, n'ọrụ ugwu awụsa na-agbagharị ọ kwesịghị ịdị etu ahụ ekwesịrị o nwere age a i luo ihe ndị ahụ i welatara ụlọ ị natazie na-enelu ya anya nọrụzie na Ala a na-eso. e retire go nọ na- nọ n'ụlọ nso Ah, ya. so etu a ka o kwesịrị ido ido- iwe dị um, ikuku ọma ị na-agba ife ewu na-eli another thing m na-ajụ gị bụ ife gbasara itilisi ife ndị mmadụ here and there kedu kwa eh, o yitakwala ife a nafe ekwu onye gbasa a nafe ekwu na etilisigo landmark na Lagos ife a na-afa ekwu m onye ọkọ na-akpụ anya uke akọ na ya kedu ndụmọdụ ị ga-adụ ndị Igbo gbasara nke ahụ ihe a na-akụrisi ebe ebe niile ma na Abuja ma na Lagos ke ihe ị nwere ikwu maka ya Ee, o sokwa n'ihe m kwuru kịta na maka iwenata ihe n'ala Igbo ọ na-ewute m ọ na ihe na-apụ anya mmiri na ụmụaka ụmụaka be anyị gbachaa mbọ ma ndị nọ na Lagos ma ndị nọ Abuja ma ndị nọ Kaduna n'obodo dị iche iche gbachaa mbọ mechaa investment a pụta etilisie ọ nnukwu ihe mwute so I think oge elugo oge ndị be anyị emepe anya welu ile ha gụọ eze fa ọnụ wee malụ the right thing to do na ihe ha kwesịrị ime bụ the investment ịna-ewenata ya ụlọ you understand so that to avoid the, all those uh, the demolitions a na-eme especially against the Igbos so m ma-asị na ọ part of ihe anyị na-ekwu iwelata akụ anyị n'ụlọ ihe ọzọ m chọrọ ka anyị jụta gị a na-ekwu okwu retirement i nee anya ị fụ na ọtụtụ ụnọ akụ ma ụnọ ngwa ahịa ndị be anyị wubegasịrị ma ndị a malụ ama dịka Ekene Dili Chukwu mgbe anyị na-etolite ma chukwu transport ma nnukwu nnukwu kọmpani dị iche iche ma GMO ha i nee anya ị fụ na tata na ha anọrọzi o wee dịka a sị na ndị be anyị ha akwadolu generation ha na-abịa n'iru ịnọchite ha ịnọchi anya ha na biznes fa kedu ihe ị nwere ikwu maka nke a and kedu ihe bụ your experience nwe plans ị nwere ụmụ wụ ịnọchikwa gị na this royal point na i mesịa ị nụsịa ike gị gbadaa jee zubezie ezumike nka um, just like etu i si wee kwuo ihe i kwuru amaka um, ihe ị notice bụ ihe na-eme ọ ihe dị rampant kịta and um, ọ a big problem anyị kwesịrị ineba anya malụ etu e si wee solve ya hmm. You understand? Most of uh, Igbo business people amụrọ etu e si abring their family especially ụmụ ha into their business mana ọrọ ihe dị mma no matter ọ sọ ya bụ na nwa gị na-agụ na Amerịka na-agụ na London ebe ọbụna ọ sọ ya nọlụ ị kwesịrị ịdị na-akụli anya ịghọta kụli anya n'ihe ị na-eme so that uche ya dị ya because ọ ihe dị mma so that anytime imelu onye ike gị dị ịghọta they will take over m na-asị na m na-agwa ndị igbo anyị ka ha mụta etu anyị esi wee na-eme involve their children ihe ọbụla bụ ihe ọbụla ha na-eme so that oge ike gwụbara ha ụmụaka ahụ they will be able to take over ọ bụrụ onye a nwụọ ọ na afọ ọzọ onye a that company is dead o kwesịrọ ịdị otu ahụ ị gaa n'obodo oyibo like uh, some of these big companies ọ sọ ya bụ na onye anọrọ ya the company will keep on going yes. because uh, na-enwekwu structure mm. enwekwu structure so uh, all that structure bụ ihe dị very very important ka anyị create that structure so that achọ onye ọ bụ ọ bụ na onye anọrọzi ya the company will live on ị kwuru na ịgba bọyị amaka na ọ dịkwa mma ka emee ya encourage nwere ike ị zụpụtago ụmụ bọyị nwere ndị ị zụpụtara yes enwego m ụmụ bọyị m zụpụtara eh, from eh, a lot nwekwa ndị nke nọkwa with me kịta na ka na-amụkwa ahịa of which na obere oge emechaa edukwa ha ụlọ eje zụkwakwa aka ha Royal Point ọ sọ na Abuja ka ọ dị ka nwere nwere ngalaba ebe ọzọ gasị Okay, anyị nwere branch ọzọ na Lagos anyị nwekwara ndị branch na Lagos Okay. for now Abuja and Lagos Okay.
kedu ihe ndị unu na-enwekarị ebe a M- and ihe gbasara ma clearing and ikpe etu etinyesila ego ma ihe gbasara dọla kee challenges ị na-enwe na eh, ịtụnata ngwaahịa na ili ya ele Okay, um, it's good. Ọ dị mma etu i si wee point to this angle because uh, anyị nwa na-eme business ọ dịghịzi easy kịta na anyị nwere a lot of challenges clear clearing of goods uh, shipment and the, the most important one bụ the exchange rate oge anyị bidosiri anyị ma oge ahụ dọla nọ dọla nọ ebe 180 something even oge ọ nọ ebe 100 and 105 or something but now dollar na-achụzi 1300 or something ọ nnukwu ihe na-enye anyị nsogbu you know that uh, based on uh, economy so uh, challenges uh, the most important challenge anyị na-enwe bụ the currency you understand then the clearing everything kịta na etisigo ego ọ na-enye anyị nnukwu nsogbu mana notwithstanding anyị ka na-anwa oko anyị na-atry our best kee ihe ndị Royal Point na-enwegasị na furniture
Okay, um, anything furniture, ọ bụrụ a bịa n'ọfịs like uh, ihe nọ n'eketa is table chair shelf o nwere ụdị table ị chọ you understand ma ọ bụ conference table uh, bookshelves uh, settee office sofa a lot of them ihe ọbụla a na-use n'ọfịs Okay. anyị na-enwe ya then na ma na home kwa dining table sofa uh, kitchen cabinet center table stools royal bed anything a na-eyuzukwa n'ụlọ anyị na-enwe ị na- dịka a na-ekwu okwu akụ luo ụnọ ị na-enwe em uh, nlọ ya dream or vision iwedata ihe dịka ebe a ya na-arụ ụdị ihe a n'anị Igbo Ọ dị na- ọ dị na plan gị yes exactly in fact uh, some years ago enwego m discussion with some Chinese company e nwere some Chinese company mụ na ha kpara ka ha bịa and achọrọ ka m mee ya n'anị Igbo ka ha bịa bịa set up like a factory mana the major issue they came mecha survey chekicha everything but the major issue bụ power power so ha chekicha wee gwa m na ha sị ka ha bịa na the amount ya-adị too much because the money anyị na-espend to generate power ya-adị too much so the product will now be higher than ije bute ya n'obodo oyibo Okay. so ọ dị all part of uh, ihe anyị na-ayọkwa gọọmenti ọ bụ na o nwe ka e si wee mee stabilize ya this power you understand e mee ya ma ị fụ na most of these foreign companies they will be willing to come

so ndị Igbo ndị Igbo ụmụ nwanne m ụmụnne m na ụmụnna m so m ma-asị ka m dụọ anyị ọdụ wee gwa anyị na ihe niile anyị na-eme anyị bulu Igbo n'obi ihe ọbụla ebe ọbụla anyị nọ ihe ọbụla anyị na-eme anyị try ya ka anyị wenata ọ bụrụgo nnọọ one quarter wenata ya You understand? It's a way of promoting Igbo. Then another thing, ihe ịmụ bọyị a na ihe ịkpọ bọyị bụ a special way of empowerment. Enwere ihe dịka empowerment. Enwere ihe dịka empowerment. It's a way to support one another and we grow our race. Igbo Igbo amaka Igbo bụ a great tribe na Nigeria and uh, anyị nwa bụ the best. We are proud. Igbo so m na-asị na united we can do it united we can do it ọ bụrụ na anyị jee na-ejikọrọ ọnụ wee continue na ihe anyị na-emebu anyị ịdị na-akpọ nwanne anyị ebe ọ bụla anyị na-alụ ihe ọ bụla na-eme gị kpọrọ nwanne gị kpọrọ ofu onye kụzieli e settle ya it will go a long way so m na-asị ndị na-eme ya ha jidesie ka ha ha jide ka ha ji ndị ada eme ya ha jisi ike ka ha bido mebe ụdị ihe dị otu a ka e wee kwalite ala Igbo na Naịjirịa
daalụ hinne ikuku ọma alụ ịgbara ife ulili Igbo ji ụdị ebube daalụ
onye kele eriri ọma bụlụ eziokwu nwatakịrị tatalụ gị afụfụ iduru ụlọ ọkwa n'eziokwu mana ọ nya ja-azọ gị echi anakwa m ngwọrọ n'ụgwọ ma bụrụ eziokwu nwata rie awọ na ọ ja-ajụ udo sọtụ tori ohu maka na ọkwa ọjụọ na ọkwa n'eziokwu ndị ọga biko nwata tatalụ gị afụfụ gị setụlụkwa nya ọma n'eziokwu maka na nwa ekwere ma chi ya echi eze echi youth be anyị ka anyị gbawa bọyị na bọyị dị mma youth be anyị ka anyị gbawa bọyị onye fe eze na eze je-eru ya orie na okolobịa ruo ya na nke inugogo onye fe eze na eze je-eru ya ọkwanụ nne ibe na-ayọ ndị ọga uche emere mmadụ iwu na-emere unu ibe na anyị ji adị ka echi na echi anaghị agwụ agwụ ọchọ nke o ji eme anyị bụ Igbo na ọ ji analịla azụ ọkwa eche anyị na-eze ata ṅụkwa ya